Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Malamulo oyendetsera dziko lino a Constitution section 99 ndime yachiwiri imanena kuti mkulu woyimira boma pamilandu kapena kuti Director of Public prosecutions dpp ali ndi mphamvu pa mlandu uliwonse umene ukuzengedwa ku mabwalo a mdziko muno kuti mlanduwu akhoza kuwuthetsa kapena kuwuyimitsa mmene akufunira chigamulo chisanaperekedwe section 77 gawo loyamba ya kayendetsedwe ka milandu ku mabwalo kapena kuti criminal procedure and evidence code imanena kuti pa mlandu uliwonse umene ukuzengedwa m'mabwalo a milandu mdziko muno ndipo chigamulo sichinaperekedwe ndi bwalo limene likuzenga mlanduwo mkulu woyimira boma pa milandu ali ndi mphamvu zonse zoyimitsa mlanduwo kapena kuwuthetsa polembera kalata bwalo limene likuzengalo kuti lichite monga mmene iyeyu akufunira malamulowo amatinso ngati munthu wozengedwayo anayikidwa mndende amayenera kutulutsidwa ndipo ngati anali pa belo beloyo imayenera kuthetsedwa kuwonjezerapo section 99 ndime yachitatu ya malamulo oyendetsera dziko lino amanena kuti Mphamvu zimene mkulu woyimira pa milanduyu ali nazo pa milandu yonse m'dziko muno ndi zake basi ndipo palibe amene angamusokoneze kuti apange zina. Lamulolo likumaliza ndi kunena kuti mkulu woyimira boma pa milanduyu akuyenera kupereka zifukwa zimene wathetsera mlandu uliwonse m'dziko muno. Ku komiti yoona za malamulo mu Nyumba ya Malamulo ya Legal Affairs Committee pasanathe masiku okwana khumi. Umu ndi mmene kalata yochokera ku bwalo la milandu imene waisayinira ndi Judge Redson Kapindu amene amamva mlandu wa a Saulos Chilima amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ikunenera kalatayi inapitirirabe kunena kuti mkulu woyimira boma pa milanduyu mdziko muno a Masauko Chamkakala wapereka kalata yothetsera mlanduwu imene pa chingerezi imatchedwa kuti certificate of discontinuance pa 3 may mchaka cha 2024 imene imadziwitsa bwalo la milandu kuti malingana ndi mphamvu zimene ali nazo iwowa a Chamkakalawo athetsa mlandu umene a Saulos Chilima amayimbidwa ku bwalolo ku Lilongwe. Izitu akuti ndi malingana ndi mmene section 77 ya Criminal Procedure and Evidence Code ikunenera ndipo iwowa amayimbidwa milandu yopanga zakatangale nkomanso ziphuphu zimene nzosiyana ndi section 27 ndime ya 4 ya Corrupt Practices Act. Kalatayi ikumaliza ndi kunena kuti a Saulos Chilima amene amazengedwa milandu ingapo ndi bwalo la milandu, milandu yawo tsopano yatha ndipo malamulo a belo yawo athetsedwa moti iwowa samakaonekeranso ku bwalo la milandu. Kuwonjezerapo, mkulu woyimira boma pa milanduyu auza nyumba ya malamulo pasanathe masiku khumi pa zifukwa zimene ganizo lothetsera mlanduwu labwerera ganizoli adzalipereka kudzera ku legal affairs committee kuthetsedwa kwa milandu ya a Saulos Chilima kwakhala kukumveka kwa kanthawi tsopano mu sabata yangothayi ndipo poti iwowa amayenera kukaonekera ku bwalo la milandu pa 3 May mchaka cha 2024 bwalolo linalengeza kuti a Saulos Chilima asapiteko ndipo analengeza tsiku lina lakuti mkuluyu akaonekere loweruka pa 4 May mchaka cha 2024 manyuzipepala a Nation ndi Daily Times analemba nkhani zomwe kwa iwowa amalosera kuti mlandu wa a Saulos Chilima umene boma limawayimba ukhoza kuthetsedwa Pa nthawiyo, malipoti amene amamveka anali akuti a Masauko Chamkakala amayenera kupereka certificate of discontinuance ku bwalo la milandu. Atafunsidwa za nkhaniyi, a Chamkakala pamodzi ndi a Martha Chizuma, mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau, acb, imene imawazenga a Saulos Chilima mlanduwu anakana kuyankhulapo komatu pofika dzulo pa 6 May mchaka cha 2024 zatsimikizika tsopano kuti malipoti aja ndi owona ndipo khoti la Financial Crimes Division kudzera mwa jaji Redson Kapindu amene amamva mlanduwu anatulutsa chikalata chotsimikiza Kuthetsedwa ndi boma kwa mlandu wa a Saulos Chilima. Bwalolo linadziwitsidwa lachisanu zakuti lisiye kuzenga a Saulos Chilima pa mlanduwu. Limene ndi tsiku lomwe a Saulos Chilima amayenera kukaonekera ku bwalolo. Kudzera ku manong'onong'o amene akhala akumveka komanso kuyankhula kwa maloya ochoka ku nthambi ya acb, Mlandu wa a Saulos Chilimawu ukuthetsedwa kaamba kakuti umboni wawo ndi wovuta kukalowa nawo ku bwalo la milandu komanso akunena kuti kumenekuku zikaululidwa zinthu zambiri ku gulu zomwe zitha kusokoneza chitetezo cha m'dziko lino pochiyika pa mbalambanda. A Redson Kapindu monga jaji amene amamva mlanduwu anayika Lachisanu likubwerali pa 10 May mchaka cha 2024 kuti a Saulos Chilima akayambe kuyankhapo pa mlanduwu ngati akuvomera mlanduwu kapena kuukana. Kukumana komalizira mwezi wa March mchaka cha 2024 kunali chimkulirano kamba kakuti maloya amene amayimira a Saulos Chilima pa mlanduwu amafuna kalata zina kuchoka ku boma zimene boma la dziko lino silimafuna kuti zikhale ngati umboni. Maloyawo amafuna zokambirana za mkumano wa defense council umene unachitika pamodzi ndi president wa dziko lino a lazarus chakwera pa 16 oktoba mu chaka cha 2020 kumeneko ndi kumene analoleza kuti boma la dziko lino likhoza kuyamba kugula galimoto za asilikali a mdziko muno zotchedwa ma Armored Personnel Carriers, ma APC. Umboni wina unali memo imene a Lazarus Chakwera mu mwezi wa March mchaka cha 2021 analembedwera ndi Malawi Defence Force kufuna chilolezo chakuti agule galimotozo za mtundu wa APCs. kuchoka ku malachite fze imene ndi kampani ya a zuneth sattar ndipo galimotozi amadzigula kudzera mu njira ija ya single sourcing nthambi ya acb inakana kupereka makalatawo kunena kuti sikwabwino kutero koma a kapindu anati aonekaye ngati makalatawo akawabweretsa ku bwalolo ngati umboni alidi ndi kuthekera kuyika chitetezo cha dziko lino pambalanganda koma jajiyo pa chigamulo chake pa za makalatazo a redson kapindu anati kugwiritsa ntchito makalatawo panopa sikuthandizira mlanduwu sikuthandizira mlanduwu mmene ukuyendera ndipo kalata zina sizimayeneradi kubweresedwa ku bwalolo A Saulos Chilima anamangidwa pa 25 November mchaka cha 2022 atatchulidwa mu lipoti la ACB kunena kuti ali mgulu la anthu okwana 84 amene analandira ziphuphu kuchoka kwa a Zuneth Sattar ndi cholinga chakuti adzipasidwa ma contract aboma Zitachitika izi, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera analengeza kuti asiya kuwapasa ntchito iliyonse a Saulos Chilima kamba kakuganiziridwa za katangalezo. Koma posachedwapa anthu anali odabwa mdziko muno a president a Chakwera omwewo akutuma a Saulos Chilima kumapeto kwa mwezi wa April kuti mkuluyu apite mdziko la Tanzania kumeneko kumene anakawayimirira pa chikondwerero chakuti patha zaka 60 chiyambireni mgwirizano wa maiko a tanganyika ndi zanzibar kukhala union republic of tanzania m'mbuyomu izi sizimachitika ndipo anthu ena anayankhula kuti chilipo chichitika kuti a lazarus chakwera achite zimenezi Mmodzi mwa maloya amene amaimira a Saulos Chilima pa mlanduwu, a Khumbo Soko anati iwowa ndi okondwa kwambiri kuti mlanduwu watha popeza nawo a Saulos Chilima apuma mphepo ina popeza khumbo lawo iwowa powaimira a Saulos Chilima kunali kokuti mlanduwu wathe kumene kotero ndi wokondwa kwambiri a imran saidi amene amatsogolera mlanduwu kuchokera ku acb anakana kuyankhulapo kanthu pa nkhaniyi ndipo a felix njawala amene ndi wofalitsa nkhani wa chipani cha utm chimene amachitsogolera ndi a saulus chilima anati ndi wokondwa kwambiri kuti mlanduwu watha tsopano ndipo iwowa anati akuthokoza a Saulos Chilima popeza anawalimbitsa mtima powauza kuti adekhe ndipo chilungamo chake cha nkhaniyi chidziwika chokha a Egrita Ndala amene ndi wofalitsa nkhani za nthambi ya acb sanayankhule zambiri ndipo anangoti bwalo la milandu lachita zimenezi pothetsa mlanduwu monga mmene analamulidwira ndi mkulu woyimira boma pa milanduyu A Benedicto Kondowe amene ndi mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform anati anaona izi zikuchitika ndipo akulangiza boma kunena kuti lisiye kusakaniza ndale pamodzi ndi katangale. Iwo anatinso zachitikazi zikungoonetsa kuti nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno ndi nyimbo chabe ndipo mphamvu za mkulu woyimira boma pa milanduzi zikuyeneka ziunikidwe. popeza mkuluyu akungoyimitsa milandu yambiri mdziko muno nawo a willy kambwandira amene ndi mkulu wa bungwe la center for social accountability and transparency anati kuthetsedwa kwa mlanduwu ndikomvetsa chisoni poti ntchito yolimbana ndi katangale sikuyenda bwino mdziko muno iwo anati zimenezi zikusonyeza kuti mdziko muno muli anthu ena ngakhale atalakwa chotani sangazengedwe mlandu uliwonse popeza malamulo a mdziko muno akuwateteza iwowa a peter dimba amene ndi wapampando wa legal affairs committee anati a chamkakala amene ndi mkulu woyimira boma pa milanduyu akaonekera ku komitiyi pa 20 may mchaka cha 2024 ndipo iwowa akawafunsako zifukwa zimene akuthetsera milandu yambiri mdziko muno